nakwa eme uru afa m bụ Ugezu Jideofor Ugezu anya ka edugwu okwu okwuru ndị Igbo n'ụmụ uru ya lụsịrị eri azụ na Njikọka onye nyere ya nye n'isi onye na-atọ ọbịa m n'uche nkwụ onye n'ọnụ ajịkwụ deje ife a ndị ekwu nwe ka o si wee dị mkpa metụta onye ọbụla onye ọbụla bụ onye igbo ife ndị igbo na-adị mma kwesịkwa ka ọ gee ntị ife a na-anụ na-eme n'Enugu steeti ọ dọrọ m mma n'obu chacha maka na ọ ka a wee kerie obodo ka ndị ilo wee na-abawanye gọvanọ Ugwuanyi na-akwado ka ọ rapụ ọkwa ọchịchị n'Enugu steeti ife m na-anụzi na gọvanọ Ugwuanyi na o create almost 300 and something autonomous communities n'Enugu steeti as parting gift ya to ndị Enugu all these autonomous communities ya na-ecreate kịta bụ fa ncha ya-enwecha ndị a na-akpọ ndị eze ife ndị a niile ị na-ene ya anya ọ na-asọ oyi ma ọ bụrụ na ị bụ onye maara omenala ọfụma onye eze ọ bụ na politicians wara gị n'ọkwa kedu n'enu ọtọnsị ị nọ wee na-achị kedu ọfọ i ji achị ọfọ ndị politician ọ bụrụ na i mesịa ị chọọ ndị ya-edelu akwụkwọ fa bịa ka i chie fa echichi onye ka o ji abụrụ ọtụtụ ndị eze akpọgo mụnwa Ugezu J Ugezu na a chọ ka e chie m ife nwa mụnwa na onwe m ekwuo na m achọrọ ife m ejirọ achọ awụrọ maka ife ọzọ ọ bụrọ onye ọbụla ka m ma ekweta ka o bie m aka n'isi ọ bụrụ na ị sị na ị bụ onye eze nọ n'isi obodo kedu ọfọ ị nọ n'elu ya kedu aja anị i ji achị ndị be ụnụ ị bịa na-afụ ọtụtụ ndị eze na ọ bụ na fa amarọdị ebe aja anị ndị obodo fa dị ụfọdụ ndị eze na-achị obodo amarọ ife bụ aja anị fa ekwetarọkwu na e nwere ife bụ aja anị mana onye a sị na nya bụ onye eze na-achị n'obodo a political kings everywhere ife a emego n'Imo ị na-aga n'Imo ị gbaa nwa obele ị fụ welcome to oyimegwu autonomous community nke a yara agba ị gbaa obele ọzọ enweta welcome to autonomous community nke a obodo niile na ahụ bụ nọ ndị politicians na-eke ka ka obi unu na-adị oyibe akụ ekwesịrị ka ọ bụrụ ndị igbo dịkwa mma ka anyị chighakwa azụ ebe anyị si wee bido ije ahụ a na-ekwu ka anyị maa ma a ya-edozi obodo ndị politicians a na-emebi obodo dị mọ kedu ife na-aza ya ụdị kedu ife ya ụdị kedu ife na aghọtarọ m ya ọ bụrụ na o nwee onye ghọtara ya kọwaara m onye bụ onye eze ya-eji ọfọ ọfọ jikọrọ obodo niile ọ bụrụ na e buru ya e bunye gị i buru ya kwụdo nwụọ onye ebiela ọfọ ji obodo niile ma o buru ya onye ọ bụla nwere ike ịnọ n'elu aja anị ndị obodo be kwuo okwu ụfọdụ amarọ ebe aja anị be be dị ụfọdụ amarọzi ife na-aza aja anị ị sị na ị bụ eze ị chọọ onye ị ya-echi echichi onye ị ya-ebi aka n'isi onye ị ya-ebi ọrụ akwụ n'isi ya onye agazi ya mmadụ ife na-eme ya ọ sị na e chiri echichi chieftaincy a na-akwụgharị ka anyị bido n'oge ka anyị chetebe n'azụ ka anyị chetebe n'azụ ndị Igbo ike dị n'Igbo o nwere ka Chukwu si wee dozie Igbo anyị a ọ bụrụ na anyị chọọ ka anyị nwee ike iweta ife luru anyị as ndị Igbo ị maa na anyị ya-echigha azụ mgbe ndị ọcha bịara obodo a o tekiri ndị ọcha almost 100 years before ba wee penetrate nwuo anị Igbo anị igbo ekwerọ etinye aka maka na o nwere ka ndị igbo si nọlụ ọkwanụ since mgbe ha ji wee je kpaa alụ ka e wetara anyị ụka e wee wetaziere anyị ụka onye fụzia nwanne ya ọ sị na nwanne ya abụrọzi mmadụ maka na ụka nwanne ya na-eje awụrọ ụka nke ọ na-eje ọ wụ na nwanne gị bụ na na ị na-eje Catholic church for example nwanne gị ana-eje Anglican ị na-afụzi onye Anglican ị na-afụ onye Anglican ka na ọ marọzi ife onye Anglican agwa onye Catholic asị na ọ marọ ife e nwezie onye nke na-eje ụka ndị akụrụba aka asị na ọkwụ ụgwọ aka e kesaa obodo obodo abụrọzi ofu chacha ife a bụkwa strategy e ji wee ghasa ndị be anyị ma anyị aghọtarọ ụmụ nwanne enwezi ike ikwu okwu okwu a n'ebe okwu dị a wee bidozie nke autonomous community kịta wee bụrụ ebe a ka a ya-eji wee gbutọ gbutọzie obodo obodo esemokwu obodo nọbu n'ofu ọfọ obodo nọbu n'ofu ọtọsị obodo nọbu n'ofu aja anị a bịazie ekeri be ncha niile e nwere ike apụta n'obodo a eketezie ife dị ka ife 12 autonomous communities ndị isi va ncha bụ eze e bidozie mawazie aka chọzie ndị ka onwe be ka ha si wee kazi ndị bụ isi na ndị bụ ọdụdụ ọ dịrọ mma ọ dịrọ mma onye amarọ ebe mmiri bido maba ya enwerọ ka ọ mara ebe mmiri kwụsịrị anyị maara ebe ife a bido ka anyị jụọ ese nwee ike ịkwụsị ya amara m ndị na-akpalụ gọvanọ ndị na-akpalụ gọvanọ Ugwuanyị ya lo ya ka 300 plus ma a sị 300 and something autonomous communities n'ime Enugu steeti a kọdịta ọ ka ị gasị Enugu ka ị na-akwado ka ị mara amara ka ị gasị Enugu ka ị na-akwado ọ dịkwa mma a na-ewu ka a ga-esi wee mee obodo ka obodo nwee ike isi ike ka obodo na-adị ị na-ekiri ekiri ekenekwa m ụnụ afa m bụ ugezu jideọfọ ugezu anya ka enugwu ukwu okwuru ndị igbo n'ụmụ ụlọ ya lụsịrị eri azụ na njikọka onye nyere ya nye n'isi onye na-atọ ọ bịa m n'uche m kwuo nya n'ọnụ ajịkwụ deje